Mayi adapsa mtima. Mayi angawo amati akapsa mtima amaopsa kwambiri. Nthawi yomweyo adati, Chani? Mmene mwaona kuti madzi afika m'khosi mukuti nyumba si kanthu? Tonse ndi ana tidzipanikize mukachisa ka mbalameka? Atate nawo adapsa mtima, adati, Abambo anga anandiuza kuti mwana wanga tsala uone. Ndimayesa ndiona chuma. Ah! Amanena chisa cha namchengwachi. Ndaomba m'manja ndithu. Mayi adapitiriza kuyankhula koma atate adawaletsa mwaukali. mayi anati ndilekeranji kodi ku lilongwe kuja simunasendako kanthu abiti ndulu chonde ndati undimvereni mwamuna wako kuyankhula kosamiza nako malovu ndikotani mayi amati akatchulidwa ndi dzina ili la pa nthawi ya umbeta wawo amasangalala amati dzinali limawakumbutsa atate wawo kwambiri ali moyo amagwirizana nawo kwambiri koma lero pa tsikuli atate atawayitana ndi dzina lomweli nkhope yawo idasintha mopseza muja pakadakhala chida chapafupi atate akadaona malodza ena Kenaka amayi adati, Chani? Mwayiwala kuti ngongole zambiri simunalongosole? Taonani lero eni ake a ndalama zimene munakongola ndi awa ayamba kukusowetsani mtendere. Mkazi wanga ndati ndithana nawo. Huh? Muthana nawo bwanji munthu woti muli khwakhwakhwa kusowa ndi wamtambala yosasinthidwayi? Koma atate sadayankhe. Ndiyankheni! Ndati mundiyankhe! Ngakhale musandiyankhe chaka chino akuphani muona. Ena ndi awa ayamba kalewa akuvutitsaniwo. Muli nazo chani? mufuna muzikangana ndine Huh? kodi anthu akunena zoona eti Hey, ndiye bwino kuti anthu akamakomana azikunenani nanga muli ndi chani lero inu akapuntha buye pamene mayi ankanena izi maso anga amayang'ana chakumtunda kwambiri kwa nyumba yathu chakumeneko ndidaonako azakhali aja amapita ku nyumba yatsopano ya malume ndinadziwa kuti malume nthawi iyi nkuti ali komweko chifukwa kudali anthu antchito amayikira mnyumba zingwe za magetsi Malume amakonzekera kukalowola mkazi ku Nsanje kuti adzakhalemo. M'mbuyomu ndidali nditayiwala zomwe azakhali ndi malume ankakambirana zija. Nditawaona azakhaliwa pa tsiku lomwe adamenyana ndi atate ndidadziwa kuti amatanthauza zimenezi. Tsopano ndidali pakati poti ndiwulule zimenezi kwa atate ndi amayi kapena ayi. Ngakhale ndidali ndi mantha ndi umphawi wathuwu sindidaone chifukwa chopitira kwa malume kuti iwo ndi azakhali akhululukire banja lathu. Ndikudziwa ndikadatero malume akadasangalala nane n'kundilandira ngati mwana wobwerera kwa atate ake. Ndikudziwa akadandigulira galimoto yomwe amanena ija. Koma sindidafune kumugulitsa Dorothy chifukwa cha galimoto. Mtendere ndi ufulu womwe ndinkaupeza mumtima umachokera kwa Dorothy osati kagalimoto kapena Alice kapena chinthu china chilichonse padziko lapansi. Ndidawayang'ana mayi tsopano. Ndidali nditachotsa maso kunyumba ya malume kuja ndimati ndimve bwinobwino zomwe amayi ankanena. Amalira koopsa tsopano. Nkhope yawo imalimbana ndi ukali womwe tsopano udatsala pang'ono chabe kuwalamula. Mayi, musadandaule, ndinalowerera. Ndimawatonthoza. Nawo anati, Kodi nanu mwene mwayesa amenewa ndi masewera a mpira? kudziwa umphawi kutichita kukhuta ngati tadya nsima iyayi mayi yemwe adzaweruze ndi mulungu mulungu amene adalenga chikondi yemweyonso anati ovutika mu chikondi adzaona ulemu ndi mtendere nanu mwene mundiuza za mawa alipo analifika tsiku la mawa ndikunena za lero Eh? mayi tamverani ndati musadandaule ndi zazing'ono nthawi ina iliyonse malembo akhoza kukwaniritsidwa chauta wake yemweyu wa abrahamu yakobe isaki mulungu wa aphiri ndi Amonammaso asachitepo kanthu chani mayi ndikuti bola mudzingolimbikira kupemphera ndatchula chikondi chifukwa nthawiyi nkuti ndikumuganizira dorothy kwambiri mayi nawo anati mwene tichizi ndi umphawi ngati ufiti wa abambo anuwa ndi abale awo atiyandikira Huh? mayi izo zilibe ntchito dziwani kuti mulungu amakonda tonse mofanana ayi mulungu amakonda anthu olemera okha basi sawayamba kuti ukomola ngati tawalakwira eh? kuli bwino kufa mayi chonde tidziwakhululukira sadziwa chomwe akuchita ha koma nanu mwene ndakhululukire ndalakwa ndine ayi koma koma chani eh? taonani abale awo alera kundiveka matumbo agalu Koma tili ku Lilongwe kuja abale awo ankadzatichezera amati ndine oseka. Kunena zoona achibalewo akatipeza ku Lilongwe amati si chakudya chomwe amayi ankaphika chinkakoma. Ha amwene, ndiye lero mukuti chani? Tifere ufiti wa eni ake? Koma kwa Mulungu kuli nkhani, adatero mayi modandaula. Mayi atatha kuyankhula, atate adawayang'ana ndi phuma. Pumula! Za ufitizo ndiye ayi. Iwe sudziwa eti? Ilipo nkhani imene yapangitsa kuti anthu amenewa asinthe thabwa. Ndifufuza basi. Ndikangopeza zoona zake ndiye kuti chaka chino ndisenda munthu wamoyo. Adalowerera atate ndi ukali. Ndidayamba kukhalanso ndi mantha. Ndingakhulupirire zimenezo? Ndaledzera? Adayankhanso mayi mwampikisano. Kwathuku munthu akakunena liwu loti ndaledzera zimawawa kwambiri. Maka akati ndaledzera kachaso wati mtambala? Kwakuchera bwanji phuma ndikuyankhula, sumaopa kusekedwa ndi khwangwala? adafunsa mayi. Mayi, chonde, nkhaniyi izimire pompa ingangodzutsa zomwe zili m'tulo, ndidatero monyengerera. Achimwene ndinu mwana mukudziwa chani? Nkhani imene ayambirana abambo anu ndi abale awo ndi ya ufiti basi. Mukuti abambo anu maliro aja anayendetsa bwino? adafunsa mayi. Mayi, ngati ili imeneyo ndiye tsekani pakamwa, ndidatero. Achimwene, mwalowa mkati! Sindikufuna kuti anthu adane chifukwa cha ine munthu woti ndinapezana nawo nditakula kale. adatero mayi. Kenaka mayi amanena za ku Lilongwe. Tili kumeneko mayi amauza atate kuti azibwera kuno kumudzi kudzaona chuma. Koma atate nthawi zonse ankangoti ndipita mwezi wamawa. Mayi amadziwa kuti amuna awowa amagwiritsa ntchito nthawi ngati bwato lowolokera kuchokera ku bodza kufika ku choona. Nanga lero si izi tichita kukokerana kachitenje kamodzi ndi ana pamene anzanga akupikisana ndi zovala pamsewu? Aliyense wa iwo angoti koma pano adatero mayi yomwe ija yalowanso m'bwalo adafunsa atate pali choletsa nanga ine mkazi waamuna maso ndatsala pati eh? ndikanamatchuka ndi dzina la abiti ndulu bola nanga lero ndi ndi chitetezo eh? adadandaula mayi akuwayang'ana atate mwaukali wakulira lero bambo anuwa akunama kuti akugwirizana ndi abale awo amene sanaluse msozi agwirizana nawo adatero atate misonzi ndi kanthu achimwene tingokhala chete tsiku lina mudzaona alongo awowa akubwera pano si awo angolambalalapo pano ndikuona si aja ali ku nyumba yatsopano kodi tsopano ayamba kutolerana akufuna ache nawo chuma cha alongo anga adafunsa amayi anali mafunso oti atate sakadatha kuwayankha nanga chiyambi chakuchezerana kwa amalume ndi azakhali amachidziwa kwa ndani adzabwera pano nditamwalira adatero atate ee paja mtembo kukoma ukakhala uli moyo alibe nawe ntchito mukadzamwalira adzabwera kudzatenga nyama yawo kumapita nayo kwawo kwa agomani uku akugubuduka kukulira mkati anali wanga khumenkhume adatero amayi atate adandiyang'ana sankayankhula ndi ineyi amayankha zomwe adanena amayi adati adzatenge mtembo wanga ana anga ali kuti mwayesa toniyu wachepa sangamtutumutseyi sitikukanganirana mtembo ife tikufuna ndalama mayo ine inu kani anthu akamati umphawi ndi ufiti sanama kusowa ndi zitumbuwa zomwe kuti ana anga akolopere mkamwa kukacha ah? Zachisoni ndithu. Leronso ndi izi. Inu ndi ana mulibe moyo. Mayi, zonsezi ndi Mulungu yemwe amatiweta ngati mbalame zakutchire. Mukanatero tili ndi moyo bola. Nanga lero kugona, mawa n'kugonanso. Tikafuna zakudya bwanji? Masamba nawo ndi awo ayamba kubwerera kukhosi ngati mankhwala a malungo. Nthawi! Chani? Musandiphimbe kumaso. nthawi wolengayo ndisiyeni ndikanakhala ndi ndalama ndikanapita ku butchala kuti ndikagule makilo abiti ndulu lero wayamba misala unena zimenezo mavuto ali mkati koma zoyetsemulitsa mayi adapsa mtima kwambiri adawayang'ana atate ngati mamba yemwe akufuna kulavula malovu chani apo simdziwa kuti kusauka ndi zofuna mayi waya kuti inu ndine tadyerera nawo tili pano tatsala madzi amodzi okha ine ndikudandaula anawa mayi adayamba kulira ngati kunali maliro umphawi si ntchito ine zonsezi ndi chifukwa cha ufiti wanu ndi abale anu izi zidawonjezera mantha anga ndipo anthu adayamba kusonkhanira malirowa vuto langa linali lokuti nkhani ya alice ndi dorothy ibisika bwanji kuti atate ndi mayi asayidziwe sindidafune kuti makolowa andithesere chibwenzi changa ndi dorothy atate amadziwa za ine ndi alice kuyambira kale koma chiyambire iwo kuimva nkhaniyi sananenepo kanthu chomwe ndinkadziwa chinali chakuti atate amakonda ulimi malume adali ndi minda yambiri inali yayikuluikulu tsiku lina mbuyomu ine ndi atate tikuyenda pafupi ndi umodzi wa mindayi atate ananena kuti munthu yemwe adzakwatire alice adzakhala ndi mwayi amatanthauza mindayi koma kwa ine mindayi sinatanthauze kanthu ngakhale umphawi unapitirira ndinapitirirabe kumukonda dorothy